akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị ọ bụ redio st. luke's anglican church ibolo oraifite ka ị na-ege ụbọchị taa bụ ụka mkpụrụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọgọst afọ 2021 gezie ntị nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ oke ụbọchị nyere anglican youth fellowship nke nnewi diocese ezi ọrụ nke Oraifite West Anglican Youth Fellowship AYF ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Naijiria mere aha m bụ Maazị Ofili Ikenna lezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju oke ụbọchị nyere Anglican Youth Fellowship nke Nnewi Diocese bụ taa bụ ụka iji kene Chineke maka odudu ya na nchekwa ya n'isi ụmụ ntorobịa malite n'ụbọchị nke mbụ Emume ọgbakọ a kpọrọ All Youth Conference malitere na St. Luke's Anglican Church Ibolo-Oraifite nke isiokwu ya bụ Go Forward, Gaa N'ihu. Ọgbakọ a malitere n'ụbọchị Tọzdee mgbe ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na iteghete, ọtụtụ ndị mmadụ ka Chukwu jiri kwara ngwa ọrụ anyị aghaghị ikene Chineke n'isi nna anyị n'ime Chineke bụrụ ezi ọzụzụ atụrụ nke Kraịst onye bụ onye ndu ma bụrụ nna anyị niile na Nnewi Diocese bụ Right Reverend Ndụbụisi Obi JP Bishọp nke Nnewi Diocese ekene dịrị Chineke n'isi onye isi nchụàja nke St. Luke's Anglican Church Ibolo Oraifite bụ Venerable Nelson Emeọnụ bụrụkwa Archdeacon nke Oraifite West Archdeaconry ezigbo ụkọchukwu Ibolo Oraifite ji eme ọnụ ekene dịkwara Chineke n'isi chaplain nke AYF Nnewi Diocese bụ Reverend Ọnwụrah Chukwuaghanam onye Chukwu ji akwara ngwaọrụ na diocese anyị n'isi ụmụ ntorobịa anyị aghaghị ikenekwa prezident nke AYF Nnewi Diocese ka Chineke gaa n'ihu gọzie mmadụ niile baa n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen ezi ọrụ nke Oraifite West Archdeaconry ọ bụ ihe doro ewu na ọkụkọ anya na a kọba ezi ọrụ nke Oraifite West Archdeaconry AYF chi ga-eji chi ga-abọ e mere ka anyị mara na ụlọ ụka ndị a bụ ihe mepụtara Oraifite West Archdeaconry ha gụnyere St. Luke Church nke bụ headquarters St. Paul's Anglican Church Umuezopi St. Christopher's Isingwu Church of Good Shepherd Our Saviour's Church nakwazi Bethel Church Oraifite West Archdeaconry AYF bụ akwaa akwụrụ na Nnewi Diocese. Ọ bụ ha bụ ndị tụrụrụ ugo mmeri na Music Festival nke Nnewi Diocese mere na St. Basilica Church, Okija. Onye bụ President nke AYF Oraifite West Archdeaconry bụ Akabọgụ Onyebuchi bụrụkwa nwaafọ Ibolo Oraifite. O ji ohere a ekene mmadụ niile malite na nna anyị ukwu bụ Bishọp Archdeacon Chaplain na AYF President nke Diocese anyị wee na-asị ka Chineke gaa n'ihu gọzie ya n'ụzọ pụrụ iche ọ na-ekenekwa ndị patrons and patronesses nakwazi ndị St. Luke Church na nkwado pụrụ iche ha kwadoro ụmụ ntorobịa maka ọgbakọ a emere Akaboku Onyebuchi mekwara ka ndị ụlọ ọrụ anyị mara na ekene ya na-agakwara n'isi Evangelist Udochukwu na nkụzi pụrụ iche o kụziri AYF mere ha ji bute iko mmeri nke Diocesan Youth Music Festival Competition ka Chineke gaa n'ihu gọzie anyị ma nye anyị ije awere dịka anyị ga-anaghachi na be anyị dị iche iche baa n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa mere ọgbakọ a malitere ngwa ngwa ọ kụrụ elekere iri nke uhuruchi mgbe ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị iri abụọ n'ime ọgbakọ a ka anwụnta niile kpebiri otu obi wee kwupụta ihe ndị a onye kpere ekpere mbido bụ ọkammụta anwụnta Micro Escavel bụrụkwa onye isi oche anwụnta improvement union aka onye ayana nwanne ya n'ime ọgbakọ a ka ha kpebiri otu ha ga-esi wee gbasaa ọrịa ịba otu ntabi anya n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka a mata na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anara anara n'ihi nke a ka ha ga-eji kesaa ọrịa ịba n'otu ntabi anya mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba odeakwụkwọ anwụnta Improvement Union aka onye ayana nwanne ya ajụjụ ọnụ o kwuru hoha na obi adịghị ha mma ma ọrị otu gọọmenti etiti si wee were ugwu e kwesịrị ịkwanyere anwụnta were ya na-akwanyere coronavirus ụmụnne m ọ dịnụ mma n'ihi nke a ka ọdụ ha ga-eji wee bụrụ pịara awọ pịara mbara anyị wee jiri ohere a ayọ ọhaneze ka anyị jiri mgbochi anwụnta were alara ụra iji wee gbanara ọrịa ịba ọgbakọ anwụnta bịara n'isi njedebe site n'ikwe ukwe dị n'akwụkwọ ukwe anwụnta abụ 419 tupu anyị achịkọta akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe nụrụ ọkwa dị oke mkpa ụlọ ụka ji ohere a ekwupụtara ọha na eze maka ọgbakọ ezumezu ga-adị na ụlọụka Thunder Protector Ministry aka My Enemy Must Die by Fire onye chi ha ga-eji kpara ngwaọrụ bụ Reverend Pastor Apostle Prophet Judas Iscariot ihe ndị a bụ ihe a na-atụ anya ị ga-eji bịa ọgbakọ ezumezu a maka na onye ilo gị ga-anwụlili ihe ndị a gụnyere foto onye iro gị ude nsọ nnu nsọ nsị nsọ mamịrị nsọ nakwazi okpiri 2x2 ị ga-eji wee pịawa onye iro gị onye binyere aka n'ọkwa bụ Michael Okpanabo bụrụ prọfet nke ụlọụka Thunder Protector Ministry tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke ụbọchị taa nụrụkwa isiokwu mere anyị akụkọ ọzọ oke ụbọchị nyere AYF nke Nnewi Diocese ezi ọrụ nke Oraifite West AYF ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Naijiria mere ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe ị ga-anụ onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere iri nke ụbọchị eke na-abịa ọka akụkọ ka bụ maazị Ofilikenna ị ga-enweta akụkọ ụwa n'ụdị pụrụ iche site na ịga na ihe a kpọrọ Ofili ITV na Facebook, YouTube na Instagram. Ndewo!